ị sị ikwu ụka i nwe ike iji ọnụ gị ekwu okwu eh, ọ wụ na ị ga-emesa m aka ma na-ekwu ụka ele ihe i ji emesa m aka emesakwala m aka ọzọ ị sị ikwu ụka were ọnụ gị kwuo ụka emesala m aka ana m anụ ihe ị na-ekwu ụwa m kewe na jiri mme na asịrị ka m gwa na m achọghị ije ahịa chekwo chekwo chekwo

lene gị ihe akwa ụmụ nwaanyị ibe gị na-akwa ha kwacha akwa ọta nwa ọta ha enwe figure figure ha pụtacha dị figure 8 lee ihe akwa ụmụ nwaanyị ibe gị na-akwa akwa ha efit ha lee ọ dị nnọọ ka anyị pụrụ ọnụ ma gwago anwakwala anwa mgbe ọzọ imepe ọnụ gị a Chineke nyere gị iji eri ji na ede na ama ihe ị na-eri kpọba ụwa gị ọzọ lene gị

ihe na-ezuzu ị nwere ihe na-ezuzu i megide ya megide ya megide ya iwe ihe a bam- ba- bịa bịa m n'ụbụrụ bịara m n'isi ama nwụrụ ghọta buru gị ka elephant buru gị buru gị buru gị bulala gị ndị nke unu ha eburu gị l- l- lụwa kekwara ajọ ihe m mere ụwa m kedu ajọ ihe m mere na asị ka m kwadosie ka ndị ka m- ka ndị ka nwaanyị ka ị fụ m n'anya kedu ihe o ji ihe m mezi ka m gwa di mama na emejebe gị afị ka ị gazi mejọzi gị mgbe ọbụla ebe m na-ebe akwa n'ụlọ ya ememe ajọ iwe wee nụba gị

were nwayọọ were nwayọọ njọ ka mmechi ọnụ ọtụtụ ka enwe were nwayọọ nwee na-eme gị n'isi aka mụ na gị na-edi nwa igwara atụ ihe ke

bịa nwa bụta ndị a kedu ụdị kedu ihe m jizi kote unu bikonu ana m asụ nsụ ana m asụ nsụ ma nke a na-asụ nsụ kalịa mkpi n'elu ka o si aja onwe ka esi wee bụrụ anyalị kedu ụdị kedu ụdị ụwa m pụtalụ ihe a bikonu na-emekwa ka obi dị ya mma na mụ na nwatakịrị eliwe nri o buru nri anyị na-eli gbakpọkpọ kpọfuo

ya anya m na-enegharị na ka ị nọrọ ebe a onye a na-asị ilo si ilo ee akwụkwọ akwụkwọ mkpughe mkpughe amaokwu nke mbụ na nke mbụ na nke mbụ nọ ya n'akụkụ na nke mbụ sị ọ sị gịnị onye ikom onye ikom ọbụla gagidere gagide gabaga n'ụlọ nwaanyị inyom onye inyom na-akụghị aka baa n'ime na akwụkwọ nsọ sị na onye ahụ ọ wụ onye ọ wụ onye oshi onye oshi ndị inyom akwamiko na-aga ya ana onye ọbụla kwara iko na ọ na-emejọ ọ na-emejọ Chineke nna kere ya amakọ m ihe mere ọ naghị epick call ya agatu ee eh, na gate ya ka m nọ mebe anyị arụkwere na gị ọchara ka m bịa ka mma ihe mụ na agatu a na-eje agatu mepeere nụ m gate ọrụ dị izi ime ọrụ ka mgbidi jeriko

Ka ịbụ ometụ ọ dịkwa na mma. Calvin, naa akwụkwọ ozi a gụọ. anyị akpọkwana ihe nke gị aka m a ka m ga-eji gbuo anụ ọfịa bụ onye na-edina nwunye m mana ka m chọtago mmesa

eh? ezigbo gịnị ezigbo nwaanyị chineke kpọgoro onye ma agwago ọ mụ ji aka kpọrọ gị chineke chineke akpọghị ya ọ mụa gara ada iberibe kpọrọ gị anụ mpama ihe nwụ ipop ịnwa anwa afọ nchọ gị nchọ gị kpọọ m nama kpọọ m ele ọ dị mma even ịba i fuo efu baa n'ime ọhịa ụmụ anụmanụ e, e, e, ewere gị mere nwanne maka na ị wụ anụmanụ ka ị wee ele ụmụnne ele nwoke m

na-ekwu ya na ọ dịrọ njọ ọ dịrọ njọ nwatakịrị ka na-atụ mmiri nwoke ka na-atụkwu mmiri n'utu dịka isi kwu ịdị nwatakịrị nye ha kwụchawa ọkpa mgba ji akwụchi ọnwa na aba na ọtọ ị ga-afụta ego ị na-aba anya bụ ọ na-akwesịrị ịwụkọsụ ọ na-atachicha ka o tara n'oyi cheka mgbe ọkwa ivu e ife anyị na-aga ibi ebe anyị na-asụtọ ya ya bụ mbọsị mma echeta anyị mbọsị mma echeta anyị ọkpa na-abụ ka ihe achị polisi ị na-enye ọsọ gị nwe ụlọ ọ gị nwe ụlọ ị na-enyere ya ọsọ jekere zuo ike

ya gịnị ibe na-emekwa ehe kedu ebe anyị nọ zụọ zụọ zụọ nga ya mee hei lekwa na anya biko nụ ya mee kabiru ka etu isi bute mmadụ mmiri butere mmiri

n'elu kọpụ obi obi ife obi ọ wụkwanụ ihe gbasara Kerstin na nwunye ya ọ na-eri mụ n'ahụ ozugbo enyere onwe gị nsogbu chacha ama m isa ọrịa enyi m nwaanyị ka ọ bụ ọ fụ Kerstin na nwunye ya anata n'igbo ọtọkwa ụtọ Lisa. ya bụkwana ihe nke a gịnị biko nọgide nnọọ odogwu dị ka ma a na-achọ onye bụ ya achọ Hello. Fiakwa. Paga nnọọ, ndewo. Ekele dịrị gị. eh, amadị m ọ nọrọ ndị gara mahadum gụọ agụọ dee ede saa asaa e nwere ihe a sị na mm, eh, so children's plan mm, eh, family playa playa that is ịghọtala ehe m so nwaanyị m ga-aga ịlụ biko kụziere m family playa hmm? ọ wụ m iji okpu nnabuenyi na-awụkpu ya n'ime ka ọ wụ nchọ nnọọ ịghọtala amadị m otu e si eme famili playa m sị m akọwara m lụtala nwaanyị mụrụ m ga-alụta ụda m kpọtara anyị kpọtara anyị mba ogbu ee ọ mụ kpọrọ gị ee maka ụka m na-anụ edochara m agwasị ka o si gị n'ọnụ pụọ maka nwunye gị ka m na-ekwu otu e si achọ nwunye gị amatara m ya bụ eziokwu eziokwu mana nke karị njọ bụ na etu a bịa kịta na nke a nọ ebe a na ọ ka batarọ a ka afụrọ ya a ka na-achọ ya eziokwu ama m ebe m ga-achọ ya ama m ebe m ga-esi ebe a jebe ama m ife m ga-eme ime ya bụ dajụọ ọ ga-anata ọlụsọ nnata ọ ya-anata

Mm, mm, eso eso eso chidoto gbogbo oge ebe ahụ achụmoto gbogbo oge ebe ahụ anakọ ebe ụlọ na-akọ gị na-anụkwa ụlọ anụkwa akọ ndị ala na ya akpọ agba ya akpọ gị ji ebe ebe kere ebe ebe ka abụ onye ala eje anyalị ọkụ hapụ ka hapụ ya hapụ ya na a ga-ejizi mgbagbu ala ọgụ ka mkpọlị ya mkpọlị ya na maka onye soro ụmụaka ibe gbawa mbọ ịgbakwa onye isiri na N'ihi ya gba ejebe ebe. Biko rapụ nwa, ọ ma na-esozi ya. Ọlụchi uche gị dịkwu ya. Amakwa m ihe ndị ọkwa m na-ekwu ada negede ndị mmadụ a. O nwere otu o si wee yi m mana omume mana okwu ọnụ mana akpọkpọkpọrọ ya. Ama mma mma akpọ nwa ajọ nwa si ya wee ba nne ya afọ ka ọ nkezi nne ya nkezi wee nwa wee ba nne ya n'arụ. Ba nne ya n'odogwu. Ọ bụ akakọ mmadụ aghọta ebe ihe mma agbụ ya agbọ. ezi aja ịgwakwọ ọ na-ejekwa ibute ihe ọgwụgwọ onye a ihe na-ekwu otu n'obi ọ ga-ebutekwa ihe

ekwesịrị na ihe gị na nje ọkụla ka ọgọ n'ala ndị mmụọ niile na nga ha nọ kpọlite bilite n'igwe n'igwe kpọọ gị ọkụ kpọbie gị eriri trọs ma ọ kwere ị na-eyi ọ gịnị na-eme onye a kedu ihe ụtọ na-akpali na-egbu gị họn ebe a kemgbe ọ ga-eweli iwe ọ ga-agwa gwara nga agwa agwara nga agwa na mba ụwa mba ụwa

nne m ọ na-esi ike mụ na nna m nọ na-achọ gị ebe ka i je